Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts and courses for learning the language, head to learnirishonline dot com or patreon dot com forward slash learn irish online. Hello! Maidin mhaith, tráthnóna maith, conas atá muid go léir fáilte? chuig Gaeilge Weekly, eagrán 115, episode number 115, an tseachtain seo. Mise Liam ó Learn Irish Online agus tá mé fíor-fíor-bhuíoch, very very grateful, go bhfuil tú ag éisteacht liom agus linne, that you're listening to myself but also to us here at Learn Irish Online, an tseachtain seo. Míle, míle, míle buíochas. So de ghnáth tá riail amháin agam ar an seó, one rule, agus sin nach mbíonn mé ag labhairt faoin nGaeilge í fhéin, is that I don't speak about the Irish language itself. Is fearr liom labhairt faoi rudaí éagsúla, téamaí difriúla, b'fhéidir spórt, teilifís, mo shaol anseo sa Spáinn, mo dhearcadh ar an saol, my kind of outlook or opinions or thoughts on different things in life. Ach ní maith liom a bheith ag labhairt faoin nGaeilge mar ceapaim in a lán de na hacmhainní amuigh ansin, in a lot of the resources out there chun an Ghaeilge a fhoghlaim, bíonn daoine just ag labhairt faoin nGaeilge í féin, people just speak about the Irish language itself and ceist na Gaeilge, the question of the Irish language and stádas na Gaeilge, the status and so on. So much prefer speaking in Irish but about other stuff, so ag labhairt as Gaeilge ach faoi rudaí eile. Agus is dócha, I guess, inniu níl mé chun an riail sin a bhriseadh, ach Beidh mé ag labhairt faoi theangacha, I'll be speaking about languages. Beidh mé ag labhairt faoi teangacha a fhoghlaim, about learning languages. Agus beidh mé ag labhairt níos mó ná aon rud eile, beidh mé ag labhairt faoin gcoincheap seo, about this concept, líofacht, fluency, or being fluent, a bheith líofa i dteanga. Agus cén fáth nach nglacaim leis an gcoincheap sin, why I don't kind of accept that concept or why I don't agree with it or just why I don't like it very much, cén fáth nach dtaitníonn sé go mór liom. So, just chun é sin a chur amach ar dtús, más rud é go bhfuil tú ag éisteacht le Gaeilge Weekly don chéad uair, for the first time, de ghnáth ní bhím ag labhairt faoi foghlaim na Gaeilge nó foghlaim teangacha nó aon rud mar sin, ach inniu tá mé chun díriú isteach arís, ní ar an nGaeilge, I'm not going to focus in on Irish specifically, ach teangacha. Ach ar ndóigh, beagnach gach duine ag éisteacht leis an seó seo, tá sibh ag foghlaim na Gaeilge, almost everyone listening to this show, you guys are learning Irish, so in a lot of cases this will apply.

fluency, nó a bheith líofa i dteanga éigin, to be fluent in a language. Cén fáth nach bhfuil mé ar aon intinn leis an smaoineamh sin, why amn't I kind of on board or why don't I agree with that kind of idea or why don't I accept that concept? Tá a fhios agam uaireanta, ar Learn Irish Online, b'fhéidir, úsáidim an focal líofa or líofacht, tá show actually ar an mballraíocht, we have a show on the membership darbh ainm líofacht but again it's all kind of with the idea of being able to speak more naturally or more fluent, you know bheith in ann labhairt níos líofa nó níos nádúrtha but what I have a big problem with, an rud atá fadhb mhór agam leis ná. an smaoineamh seo le teanga, go bhfuil tú líofa nó níl tú líofa, agus tá sé dubh agus bán, níl aon áit idir an dá rud, má tá tú ag foghlaim na Spáinnise, if you're learning Spanish, an cheist a chuirtear orm i gcónaí, the question I'm always asked all the time, are you fluent? agus ciallaíonn sé sin you're fluent or you're not fluent agus ní maith liom an smaoineamh sin ar chor ar bith. Ar dtús ní maith liom an smaoineamh sin mar seafóid atá ann, it's nonsense. Ar dtús, cad a chiallaíonn líofa agus cad a chiallaíonn fluent and to be fluent in a language? Bhuel, you know, caithim féin a lán ama ag labhairt faoi theangacha, i mo phost bíonn mé ag labhairt faoin nGaeilge le daoine, Mar Learn Irish Online sin mo phost lánaimsire LIO is my full time job. Tá mé i mo chónaí sa Spáinn le cúig bliana anuas so tá mé tar éis cúig nó anois sé bliana em ag foghlaim na Spáinnise agus ag cur feabhas ar mo chuid Spáinnise agus ag labhairt le daoine eile faoin Spáinnis freisin. Faoi láthair tá mé ag foghlaim na hIodáilise agus tá mé ag obair le beirt mhúinteoirí chun é sin a dhéanamh. Agus san am sin, agus an méid de thaithí agus an méid ama atá caite agam ar theangacha, níor chuala mé riamh definition maith ar fluent nó líofa. So, I've never heard a good definition of what it means to be fluent. Ar ndóigh, tá tú in ann a rá, oh, Bhuel, tá sé cosúil le fluent nó fluid fiú i mBéarla má tá tú ag labhairt faoi uisce, mar shampla, ag teacht amach as folcadán, coming out a tap or a bath or whatever, it's coming out fluidly, without stopping, it's not spurting out, tá sé ag teacht amach go nádúrtha, gan stad. Ach, ok, sin ceart go leor, ach má smaoiníonn muid faoi theangacha, mar shampla, bhuel, san Iodáilis, Tá mise in ann a bheith líofa ag labhairt faoi a lán rudaí san Iodáilis. Má tá mise ag labhairt faoi mo phleananna le haghaidh inniu nó má tá mise ag déanamh cur síos ar mo phost, if I'm speaking about my plans for today or if I'm describing my job trí mheán na hIodáilise, through the medium of Italian, Tá mé in ann na rudaí sin a dhéanamh go líofa, in inverted brackets or in air quotes, you know, tá mé in ann é a dhéanamh gan stad, tá mé in ann labhairt mar atá mé ag labhairt díreach anois as Gaeilge or like I would be in English without kind of stopping and just speaking naturally like this, tá mé in ann é sin a dhéanamh san Iodáilis má tá mé ag labhairt faoi rudaí ginearálta, rudaí éasca, rudaí atá a lán cleachtadh agam b'fhéidir ag labhairt faoi na rudaí sin. Ach má chuireann tú ceist orm, you know, Ó, cad iad do chuid smaointí ar rud éigin sa, sa mhodh choinníollach, mar shampla, your thoughts on something in the conditional, on a topic I've, I've never spoken about before, bhuel, níl mé líofa ar an rud sin. Ok, ansin is féidir leat a rá, Ó, bhuel, chun a bheith líofa, arís, i, in, in air quotes, i dteanga éigin, caithfidh tú a bheith líofa in aon topic. You have to be kind of fluent in any topic in the language ach fiú i mBéarla, tá an Béarla mar an teanga is fearr atá ann. English is the best language that I have, it's my my mother tongue. There's topics in English I'm not fluent on. Má tá mise ag labhairt faoi quantum physics nó má tá mise ag labhairt faoi rud éigin just nach bhfuil mé ró-mhuiníneach nó nach bhfuil mórán taithí agam ag labhairt faoi, well, Níl mé chun a bheith líofa ag labhairt faoin topaic sin i mBéarla, so níl aon seans sa Spáinnis nó san Iodáilis nó i dteanga eile go mbeidh mé líofa sa topaic sin. Ach chomh maith leis sin, lá go lá tá sé chun athrú, day to day or from day to day it's gonna change. Tá sé cosúil le galf a imirt. Má théann tusa go dtí an cúrsa gailf inniu, Seans go mbeidh tú in ann imirt cosúil le Rory McIlroy lá amháin agus an lá dar gcionn, the day after, ní bheidh tú in ann an liathróid a bhualadh nó ní bheidh tú in ann é a bhualadh i líne díreach, you won't be able to hit it in a straight line. That's just how it is. Sin mar a bhíonn sé, uaireanta. So, does that mean you're fluent? If we take the language example, má táimidne ag labhairt faoi theangacha, an gciallaíonn sé sin, does that mean, go raibh tú Líofa lá amháin agus an lá dar gcionn, cé go raibh níos mó rudaí ar eolas agat even though you knew more things or had at least the same level as the day before, you're then not fluent? Níl ciall leis sin. Fiú má tá tú, arís líofa, in air quotes, i dteanga éigin ach níl tú in ann é a thuiscint rómhaith, bhuel, ní chabhraíonn sé leat a bheith líofa. I gcónaí nuair atáimidne ag labhairt faoi a bheith líofa, táimidne ag labhairt faoi an teanga a labhairt. Always when we're talking about fluency or to be fluent we're talking about speaking the language but that's one part of four main parts of a language. Céard faoi an teanga a scríobh, an teanga a léamh agus, níos tábhachtaí ná aon rud, an teanga a thuiscint? So to read, to write and, more importantly than anything, to understand the language. Má théann mise go dtí Naples nó má théann mise go dtí an Róimh, Rome, Ok, b'fhéidir go mbeidh mé in ann labhairt go hiontach tar éis a lán cleachtaidh ach muna bhfuil mé in ann an teanga, muna bhfuil mé in ann an Iodáilis a thuiscint, bhuel, ní bheidh mé in ann labhairt leis an duine, I won't be able to speak to the person because I won't know what they've asked me, ní bheidh a fhios agam cén cheist a chuir siad orm. So, this idea of fluency, an smaoineamh seo le líofacht, ní maith liom é, ní maith liom go bhfuil sé dubh agus bán. Tá fhios agam, tá sé deacair má tá leathanach saghas language learning agat, má tá app language learning, má tá suíomh idirlín language learning, má tá scoil, scoil na teanga, agat, if you have a language learning app or page or site or or school, tá sé deacair chun rudaí a dhéanamh agus bolscaireacht a dhéanamh It's tough to kind of do publicity and do ads and stuff gan an focal sin fluent nó fluency a úsáid. Tuigim é sin agus listen, mar a dúirt mé, tá seó ar patreon.com forward slash learnirish-online darbh ainm Líofacht ach sa seó sin i gcónaí bímid ag labhairt faoi focail agus frásaí gur féidir leat úsáid chun a bheith níos líofa nó i bhfocail eile, in other words,

aon saghas measurement a úsáideann tú, ní oibríonn sé. Má deireann tú, oh, when you have five thousand words you'll be fluent, more or less, well, you could have five thousand words memorised but not know how to string a sentence together, you know, seans go mbeidh cúig mhíle focal ar eolas agat de ghlanmheabhair ach ní bheidh tú in ann iad a chur le chéile agus abairt a chruthú, to create a kind of sentence. So. The idea of being black and white, an smaoineamh sin go bhfuil sé dubh agus bán, níl tú líofa nó tá tú líofa agus níl aon rud idir an dá rud nó fiú you're not conversational, you're conversational and you're fluent, go bhfuil trí nó ceithre leibhéal san Aontas Eorpach mar shampla in the EU there's this framework of A1, A2, B1, B2, C1, C2 ceapaim agus A0 freisin má tá tú saghas mar thosaitheoir céad faoin gcéad if you're 100% beginner. Then you can be A zero. Ní maith liom é sin ach an oiread. Mar shampla, má smaoiníonn mise faoi mo shaol anseo i Seville, if I think about my life here in Seville, tá aithne agam ar a lán, a lán daoine atá an Spáinnis acu mar a dara theanga, as their second language. Agus, you know, tá a lán daoine gur féidir liom smaoineamh fúthu agus tá leibhéal an-difriúil acu ach b'fhéidir más rud é go

results. So freisin ní maith liom an smaoineamh sin go bhfuil cúig nó sé leibhéal. So, you might have seen the title of this podcast, seans go bhfuil teideal an phodcraoladh seo feicthe agat cheana féin, and that is Líofacht agus Pokémon. So I've talked a bit about the líofacht, tá neart cainte déanta agam anois ar líofacht, ach céard faoi Pokémon agus cén chaoi gur féidir le Pokémon, nó aon charachtar really i fís chluiche, any kind of character in a video game, cén chaoi gur féidir leis na Pokémon sin, Pikachu nó mar a dúirt mé, aon charachtar, cén chaoi gur féidir leo cabhrú leat chun a bheith níos muiníní le do dhul chun cinn

Bhuel, aon duine a d'imir Pokémon roimhe seo, agus ná bí buartha, muna bhfuil Pokémon imeartha agat, tá mé chun é a mhíniú ar aon nós. So, sa, sa chluiche Pokémon, mar shampla, d'imir mé féin Pokémon Yellow nuair a bhí mé i m'óga, I guess I am still young, I would like to think, but when I was younger, nuair a bhí mé níos óige, déarfainn, I would say, eh, bhí mé ag imirt Pokémon Yellow an t-am ar fad. Agus sa chluiche sin, is féidir leat Pokémon a fháil agus tá an Pokémon sin ar leibhéal 1. Agus níl sé in ann mórán rudaí a dhéanamh. Agus in áit dul leibhéal 1 go leibhéal 2 agus leibhéal 3 agus sin é, níl aon leibhéal eile, caithfidh tú beagáinín traenáil, ní mórán ach beagáinín traenáil a thabhairt do the Pokémon agus tar éis tamaill beidh sé ar leibhéal uimhir 2. Agus beidh sé in ann cúpla rud níos mó a dhéanamh. B'fhéidir go bhfuil cúpla níos mó scil aige, tá sé ceart go leor chun cúpla, cúpla rud níos mó a dhéanamh in battle, which is what Pokémon is based on. Battles in between Pokémon so tá sé níos muiníní, tá sé níos fearr go ginearálta, it's better overall. Ansin, tar éis tamaill eile, tar éis beagáinín níos mó traenáil, leibhéal a trí, leibhéal a ceathair, leibhéal a cúig, agus le gach leibhéal nó le gach cúpla leibhéal tá níos mó rudaí gur féidir leis an Pokémon déanamh. Ní stopann sé seo ag leibhéal a cúig nó leibhéal a deich, is féidir leat leanúint ar aghaidh, pff, níl mé cinnte actually, Pokémon cé chomh ard agus a théann na leibhéil ach déarfaimid for these kind of purposes that you can get your Pokémon all the way up to level 500. Tá tú in ann the, the Pokémon, the Pokémon, is dócha as Gaeilge an Phokémon leis an séimhiú uh, a, a chur go níl's agam leibhéal 500, okay, level 500. That's the way I would like your that's the way I think that people should think about languages or skills in general. Ceapaim go bhfuil sé sin mar an chaoi is fearr chun smaoineamh faoi faoi teangacha ach níos mó ná teangacha, scileanna go ginearálta in general. So, that's the idea. Again, getting away from this black and white, ag déanamh dearmad ar an smaoineamh seo go bhfuil sé dubh agus bán. Ach mar shampla, leis an sampla seo, i dteangacha, with this example in languages, b'fhéidir uimhir, leibhéal uimhir a cúig chéad, sin cainteoir dúchais, native speaker, tá siad foirfe sa teanga, nó fiú cainteoir dúchais, níl aon duine foirfe in aon teanga, mar a dúirt mé féin, tá an Béarla mar an teanga is fearr atá agamsa, English is the best language that I have, ach níl mé foirfe i mBéarla. Má tá mise ag léamh leabhair, go háirithe ag léamh ficsin nó rud éigin níos casta, something a bit more complicated, fós tá a lán focail atá deacair dom agus focail nach bhfuil feicthe agam roimhe. You know, chonaic muid é sin i rith Covid, mar shampla, bhí na focail nua seo cosúil le furlough nó furlock, níl 's 'am cad é an fuaimniú atá air, I don't know how it's pronounced, ach bhí an focal sin i gcónaí ann, nó bhí sé ann le cúpla céad bliain anuas. Ach níor chuala muid na focail sin go dtí rud éigin cosúil le Covid. So, even in English or whatever your first language is, is cuma cén teanga atá agat mar do phríomhtheanga nó mar do chéad theanga, ní bheidh tú riamh nó ní bheidh tú go deo foirfe sa teanga sin. So, you know, fiú má tá tú ag leibhéal a cúig chéad, ní bheidh tú foirfe. Ach sin an smaoineamh ar aon nós. Duine ag leibhéal a cúig chéad i dteanga, Tá siadsan mar chainteoir dúchais. An lá a thosnaíonn tú le teanga, tá tú ar leibhéal a náid, nó leibhéal a haon, level zero, or level one, whatever you want to imagine it. So, for example, if you're listening to this podcast, good chance, you know, seans maith go bhfuil tú in ann beagainín Gaeilge a labhairt, níl tú ró-mhuiníneach ach tá tú in ann, you know, um, cúpla abairt a chur le chéile agus tú féin a chur in iúl Beagáinín you can express yourself a bit tá tú in ann an Ghaeilge a thuiscint muna bhfuil sé róthapaidh if it's not too fast agus muna bhfuil an canúint róláidir if the dialect isn't too strong and so on agus mar sin de. So b'fhéidir go bhfuil tú ar leibhéal uimhir a 93, 94 just chun uimhir randamach a chur amach ansin. Agus má éisteann tú leis an bpodcraoladh seo, Agus ansin, téann tú ar YouTube, féachann tú ar físeán ar feadh deich, cúig nóiméad déag ar ghramadach na Gaeilge, ar an tuiseal ginideach, ar whatever, agus amárach, déanann tú fiche nóiméad nó tríocha nóiméad cleachtadh ag labhairt agus ag comhrá as Gaeilge. Bhuel, Seans maith go mbeidh tú ansin ar leibhéal uimhir a 94. Bhí tú ar 93 agus ansin tá tú ar 94. So níl sé an rud seo of ah caithfidh mé a bheith ag obair ar feadh na blianta, na blianta, na blianta chun a bheith líofa agus just tá sé dubh agus bán. Tá sé actually no, like an an t-am seo amárach, this time tomorrow, Seans go mbeidh mé leibhéal amháin nó fiú dhá leibhéal níos airde, I'll be a level or two levels up. The same way when you're playing Pokémon or whatever video games you might have played before, pé físchluichí atá imeartha agat roimhe. Seans go bhfuil tú, or nó go bhfuil Pikachu agat agus go bhfuil sé ar leibhéal uimhir a 31, agus imríonn tú beagáinín anocht, agus ansin tá sé ar leibhéal uimhir a 32. Imríonn tú beagáinín amárach nó i gceann cúpla lá agus éiríonn sé go leibhéal uimhir a 33. Agus ag gach leibhéal tá sé in ann beagáinín níos mó a dhéanamh, at every level it can do a bit more, but it's not these massive jumps, the idea of conversational to fluent, sure it'll take a year or two at least of good study to go from conversational, again whatever that means, níl fhios agam cad atá i gceist leis sin go líofa agus cheana féin tá mé tar éis rá you know níl fhios ag aon duine really cad atá i gceist le líofacht what even líofacht or fluency means. So ceapaim le aon scil tá sé i bhfad níos fearr chun a bheith ag smaoineamh faoi sa bhealach seo na leibhéil difriúla. Tá sé níos éasca do dul chun cinn a mhothú, it's easier to feel your progress, mar arís, in áit just a bheith ag smaoineamh, oh, ní raibh mé líofa an tseachtain seo caite, ní bheidh mé líofa an tseachtain seo chugainn, so níl mé níos fearr nó níl mé ag éirí níos fearr, i gcónaí mothaíonn tú, yeah, tá mé ar, is cuma faoin uimhir, it doesn't really matter about the exact number, this, again, is a man-made thing, it's going to be a random number in your head, ach mar shampla, bhí mé ar leibhéal 102, anois tá mé 104. Má dhéanann mé beagáinín cleachtadh anocht beidh mé ar leibhéal céad is a cúig and it's just this linear thing and there's no one number that allows you to do a whole lot more. Níl sé cosúil le ó seasca a ceathair agus seasca a cúig tá siad mar an gcéanna ach ansin seasca a sé tá tú in ann a lán rudaí eile a dhéanamh. No, just every level you're a bit better and you can do a bit more. Tá tú beagáinín níos fearr ag gach leibhéal agus tá tú in ann beagáinín níos mó a dhéanamh.

Níl sé cosúil, oh, you reach this and all of a sudden there's loads of things you can do, apart from maybe go on a, go on a fairground or a roller coaster ride and that's about it, sin é. So, I think thinking about it that way, ceapaim, ag smaoineamh faoi sa bhealach sin, that that can help a lot of people, go féidir leis sin cabhrú le a lán daoine and, you know, it's, I suppose the funny thing, an rud greannmhar le a lán de na scileanna seo, agus mar shampla le teanga a fhoghlaim, tá sé actually saghas leadránach, mar níl aon key or secret, níl aon rún nó níl aon rud rí-thábhachtach, just caithfidh tú cleachtadh, caithfidh tú labhairt, déan cinnte go bhfuil tú ag labhairt, níl tú chun éirí níos fearr le labhairt na Gaeilge nó labhairt aon teanga muna bhfuil tú ag labhairt, sin cosúil, you know, chun dul ar ais go skateboarding mar shampla, sin cosúil le rá, oh, Tá mé ag iarraidh éirí níos fearr ag skateboarding ach níl skateboard agam, nó níl mé muiníneach chun a bheith i mo sheasamh ar an skateboard, I'm not confident enough to stand on skateboard or I haven't even bought one, well, how are you going to get better? That's the same thing as trying to get better at Irish or any language, you know, aon theanga, gan a bheith ag labhairt an teanga agus gan a bheith ag éisteacht leis an teanga. Just caithfidh tú éisteacht leis. é a labhairt, é a léamh agus é a scríobh agus bí fiosrach, be curious, you know, muna bhfuil rud éigin ar eolas agat, téigh go focloir ponc ie, téigh go teanglann ponc ie, téigh go dtí do, do foclóir fisiciúil agus search a dhéanamh, you know, focal a chuartú agus an focal sin a fhoghlaim agus ansin tá sé agat agus just píosa le píosa, Éiríonn tú beagainín níos fearr gach lá, gach seachtain agus téann tú suas sna leibhéil, you go up the levels, and there's no magic moment or magic day where it's like, oh, this is amazing. You'll have different moments by, you know, nóiméad difriúil a déarfaidh tú, oh, tá mé actually ag éirí níos fearr just linear progress agus ag éirí beagainín níos fearr agus ag foghlaim rudaí nua agus tá 'fhios agam go bhfuil sé sin an-leadránach. I know that's very boring agus ba bhreá liom rá these are the three top secrets and if you listen to number three you can be fluent by tomorrow. You know, seans go mbeidh tú líofa amárach but that's all nonsense, don't believe any of that. Cosúil le haon scil eile, you know, agus rudaí mar shampla learn Irish online, b'fhéidir go bhfuil tú ag smaoineamh, oh, well, you know, why do you have a business then that's literally content for people learning Irish? Cén fáth a bhfuil gnó agat agus níl ann ach content le daoine ag foghlaim na Gaeilge? Bhuel, cuid mhór de, a big part of it, ná just chun teachtaireachtaí cosúil leis seo a chur amach. You know, tá an teachtaireacht seo b'fhéidir níos cosúil le rud éigin a bheadh ar Patreon de ghnáth, this kind of message or this, I suppose, the the moral of the story is something more that we do on Patreon, more academic stuff about learning the language de ghnáth ar Gaeilge Weekly mar a dúirt mé ag tús an seó de ghnáth just bíonn mé ag labhairt faoi sport nó telefís nó mo shaol i Seville nó whatever ach you know, anois is arís is maith liom a bheith ag labhairt faoi actually mar gheall go bhfuil gach duine ag éisteacht le seo nó beagnach gach duine ag éisteacht le seo mar gheall go bhfuil sibhse ag foghlaim na Gaeilge is maith liom ó am go ham a bheith ag labhairt faoi theangacha and give you guys a bit of encouragement I guess as well um, agus beagainín moladh maidir leis an nGaeilge a fhoghlaim but It's simple, just keep on practising, you get better and make sure your practice is effective, déan cinnte go bhfuil do chleachtadh éifeachtúil, you're not just sitting down in front of a worksheet for an hour, níl tú just ag suí síos os comhair bileog oibre ar feadh uair a chloig agus ag foghlaim rud éigin nach bhfuil tú chun úsáid. Agus just éiríonn tú beag níos fearr agus gach lá, gach seachtain, Agus tusa ag foghlaim níos mó rudaí, beidh tú in ann níos mó rudaí a dhéanamh agus téann tú go ó level céad is a seasca ceathair go level céad is a seasca cúig, level céad is a seasca sé agus tá tú cosúil le Pokémon. Beag níos fearr, beag níos láidre, beag níos muiníní, bit more confident, bit stronger, bit better. that's it. I'd love to tell you there's more to it, but there's not, níl. I'm not saying it's easy, níl mé ag rá go bhfuil sé éasca, níl sé éasca ach an oiread, níl sé éasca ar chor ar bith. Ach tá sé simplí. It is simple and I'll always stand over that i gcónaí. Tá mé sásta é sin a rá. So yeah, So podchraoladh beagáinín difriúil an tseachtain seo. Mar a dúirt mé, de ghnáth ní bhím ag labhairt faoi foghlaim na Gaeilge, agus ní raibh mé ag labhairt really faoi foghlaim na Gaeilge inniu, bhí mé ag labhairt faoi foghlaim teangacha go ginearálta, languages in general, not specifically Irish inniu. Ach em yeah, mar a dúirt mé, anois is arís, now and again, is maith liom, is dócha, beagáinín moladh a thabhairt díbh mar, Tá fhios agam go bhfuil sibh ag foghlaim na Gaeilge so nice to give you guys a bit of encouragement or or praise I guess to keep on going because if you're listening that means you're making an effort and you're doing great just keep going just lean ar aghaidh agus just choinnigh ort ag éirí níos fearr don't be getting lost in all the noise ná bí ag fáil caillte sa torann nó oh the Irish, this dialect and this, you have to speak like this and this pronunciation and you gotta get to this level next year, just coinnigh ort, keep going, keep going. So yeah, sin é. Guys, ní cheapaim go bhfuil mórán eile le rá agam an tseachtain seo, podchraoladh beagáinín níos giorra ná seachtainí eile.